walasa an ka jamana kalataw ka labɛn ka ɲɛ ani a baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ wasa kɔnɔ an ka jamana ye yɛlɛma don kalata sariya gafe sariya dɔw la ɔ ka bɛn ni hakilina kuraw ani taabolow ye o ye yɛlɛma sifa jumɛn ni jumɛn de ye wa yɛlɛma ninnu kɛra ka da mun ni mun de kan ani sababu jumɛnw de nana ni o ye o ni ani ɲininkali o n'a ɲininka ɲɔgɔnnali caman jaabiw dira minisiriɲɛmaa kɛrɛfɛ minisiri fɛ min ka baara ye politikow ni jamana taabolo kuraw yɛlɛmaliw baaraw sɛgɛsɛgɛli ye madame euh, fatumata seku euh, diko a ye ɲɛfɔli kɛ o kan an baarakɛɲɔgɔn fanta kante ka mikro la araba tɛmɛnen kalo fevrier kalo tile tan duuru an ye Conseil des ministres y'a laɲini ka yɛlɛma don eh, kalafili sariya la an ye min ta juin kalo tɛmɛnen o sariya in labaarali an y'a ye k'a fɔ fiɲɛ dɔw b'a la donc an y'a laɲini ka olu de latilenya donc o latilenni bɛ na ni magali ye eh, eh, sariyakolo tan ni kelen hakɛ la min bɛ ko naani eh, kofɔ Donc a ko fɔlɔ ye min ye, n'a y'a jateminɛ novembre kalo tile saba san 2022 tɛmɛnen, ministre de la Securite ye gouvernement ka yamaruya kɔnɔ decret dɔ ta min bɛ carte d'identité kura sigi boloda. Donc o carte d'identité kura in n'a bɛ fɔ a ma carte nationale d'identité biométrique, o carte kelen in a bɛ comme mago naani de ɲɛ. Donc kariti kelen in b'a to mɔgɔ tɛ carte d'identité ta tuguni parce que carte d'identité a b'o jɔyɔrɔ fa mɔgɔ tɛ kariti NINA ta tun a b'o jɔyɔrɔ fa mɔgɔ tɛ mali minnu bɛ kɔkan carte consulaire u t'o ta o jɔyɔrɔ fa donc an tun b'a fɛ ka laɲini de kɛ a ka vote fana jɔyɔrɔ fa a k'a to an k'o ta ka vote kɛ n'a ye yanni an ka taa carte d'électeur dilan parce que nin kariti kura in yɛlɛma an'a nanbarali ka gɛlɛn parce que biométrie de don Et puis a musaka ko la o da ka di jamana la ne bolo kariti kelen ka nin bɛɛ jɔyɔrɔ fa ni ka taa kariti saba naani ɲini ka jamanadenw kunko ɲɛnabɔ n'a ye kariti kelen bɛ nin bɛɛ jɔyɔrɔ fa donc sariya kolo wɔɔrɔ wolonwula ɲɔgɔn yɛlɛmana pour que ka carte d'électeur bɛ sariya kolo minnu kɔnɔ k'o remplacer ni carte nationale d'identité biométrique sécurisée donc o yɛlɛmali kun ye o de ye a filanan ye mun ye n'i y'a jate minɛ an tun y'a sɛbɛn kalafili sariya kɔnɔ ko AIGE eh, n'o ye cakɛda min sigina n'a bɛ kalafili ko ɲɛnabɔ o bolofara minnu bɛ yen olu kan ka sigi kalo wɔɔrɔ yanni kalafili don cɛ eh, n'i ye an ka koronogiramu ye jamana ye min publier o b'a yira ko eh, kalafili constitution ta kalafili o kan ka kɛ marisi kalo tile tan ni kɔnɔntɔn Or a dun ɲɛ b'a la AIGE bolofaraw a baara bɛ senna mais u ma sigi fɔlɔ donc kalo wɔɔrɔ n'an ko k'an b'o o sariyakolo to yen nɔ fo ka kalo wɔɔrɔ kɛ janni o sigini ni kalafili don cɛ a bɛ janya kojugu donc pour que an kana janya chronogramme na an ka kɔnɔna fɛ kumaw matarafa en même temps que an k'a to AIGE fana ka se ka sigi ka ɲɛ pour que kalafili kɛko ɲuman kɛ an y'a décider ka yɛlɛma don sariyakolo kelen na ka a bɔ kalo wɔɔrɔ la ka na kalo saba la yɛlɛmali sabanan ye mun ye o bɛ an ka finitigiw an an ka lakanabagaw kunkan n'i y'a jateminɛ u fana ye malien de ye kɔmi an bɛɛ donc u ka hakɛ n'an ta an bɛɛ ta ye kelen voteko la mais olu ka baara taabolo b'a to a bɛ se ka kɛ u tɛ se ka voter parce que ni anw bɛ taa vote kɛ don min olu de kan ka kɛ k'an lakana ka vote lakana ka jamana lakana n'u y'u t'o la ka tila k'a fɔ k'u bɔ yen ka taa vote kɛ a bɛ se ka na ni eh, eh, ko dɔ ye Ala m'an kisi a ma donc pour que ko ka chance d'u ma u ka se ka u ka vote kɛ eh, c'est vrai que procuration ta b'a kɔnɔ u bɛ se ka procuration di mɔgɔ ma min bɛ taa voter u nɔ na mais kɛlɛ in taabolo ani lakana taabolo b'a to kuma caman u tɛ se ka hali o temps sɔrɔ donc ni yɛlɛmali sabanan min nana o ye ka hakɛ d'u ma u fana ni ka se ka voter dimanche min bɛ na janni vote dimanche cɛ donc u ka taa voter o la o la bureau vote yɔrɔw a dɔ bɛ se ka sigi u ka camp yɛrɛ kɔnɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bon naaninan ye mun ye sisan nɔ aw y'a ye tɛnɛndon CNT ye sariya wɔɔrɔ euh, adopté donc o sariya wɔɔrɔ in de b'a to sisan nɔ mali région bɛɛ dantigɛw dɔnnen don u cercle minnu b'u kɔnɔ u dantigɛw dɔnnen don u hakɛw dɔnnen don donc fɔlɔ depuis a bɛ san tan bɔ an bɛ ten nɔ euh, région kuraw créé la mais a kɔnɔna cerclew ni euh, a région ninnu u danfaraw dɔn tɛ kosɛbɛ même si gouverneur sigilen don donc sisan nɔ sariya minnu taara tɛnɛndon o y'o bɛɛ jɛya donc or n'i bɛ vote bɛ kɛ fichier électoral n'o de bɛ taa ɲɔgɔn bolo o de b'a jateminɛ nin cercle in kɔnɔ nin mɔgɔ hakɛ votelikɛla bɛ yen nin région kɔnɔ nin mɔgɔ hakɛ votelikɛla bɛ yen komi o bɛɛ tun dɔnnen tɛ sisan sariya in talen y'a to u bɛɛ dɔnna o jɛyara u bɛɛ danfara dɔnna u ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛɛ ka citoyenw bɛ dɔn u dugudenw bɛ dɔn ka ka danfara kɛ u ni région tɔw ni cercle tɔw cɛ donc o baara o fana kan ka latilen yan fichier électoral kɔnɔ pour que euh, o yamaruya dira sisan nɔ AIGE de ma cakɛda min sigilen de ye kalafili organiseli la walisa AIGE ka se ka maga fichier la k'o yɔrɔ ninnu latilenya nin sariya kura nin tali hukumu kɔnɔna na sariya yɔrɔ min bɛ euh, constitution kalafili ko fɔ o yɔrɔ de la candidat c'est à dire que minnu bɛ compétition kɛ olu don o candidat mot sɛbɛnnen don yen alors que an b'a dɔn constitution kalafili la candidat tɛ yen Wa i sɔnna i ma jɛn i bɛ t'o de vote kɛ donc an y'an profiter k'o fana latilenya yɛlɛmani ninnu ye o de ye donc an bɛ min fɔ laban na c'est que ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ eh, transition autorité fangaw bɛ ka ko bɛɛ labɛn ka ko bɛɛ kɛ pour que kalafili minnu bɛna na a ka kɛ jɛya la a ka kɛ dannaya la a ka kɛ k'a sɔrɔ basi ma bɔ a la bɛɛ ka hakili sigi la an ka laɲini y'o de ye